an balima chaque pro tv lagɛba bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔkan an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw minnu bɛ k'an ka kunnafoniw lagɛ sanga an'a ka waati bɛɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ani k'aw barikada ko nin aw ka bi bamanankan kunnafoni a waati o selen bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka marabolo yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya gɔngaso an b'a jira aw la k'a fɔ gɔngaso ani ni sikaso cɛ ye kilo bi saba bɔɲɔgɔnko ye min ye k'a dɔn k'a fɔ ala ye olu gɛrɛjɛgɛ sato belebele la sato min n'a valeur bɛ taa jɔ miliyɔn tan ani kɔnɔntɔn a n'a kunkanfɛn na min ye k'a dɔn k'a fɔ kunun a baara a daminɛna gɔngaso komini yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka sato in ni ka a kɔlɔn nin ka se a daminɛ kunun nɛgɛ kanɲɛ wolonfila nɛgɛ kanɲɛ tan ani wolonfila waati a kɛnɛ kan min ye k'a dɔn k'a fɔ monsieur le maire abudramani kɔnɛ ale tun bɛ a kɛnɛ kan maaba caman o y'a jira k'a fɔ ko nin tɛ bali olu la abada ko sabula mun na ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye gɔngaso dugu kɔnɔna na mɛri ka wuli ka jɔ ka se ka sato ɲini ka di olu ma i k'a dɔn k'a fɔ kunun a nisɔndiya a bonyana kosɛbɛ min ye dugutigiw ani jenisiw a baara kɔni daminɛ olu ɲɛna nɛgɛ kanɲɛ tan ani wolonfila waati ni sato in i k'a dɔn k'a fɔ a sɔrɔla gɔngaso mɛri ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri fɛ a n'a dɛmɛbaw walasa min ye ji sanuman minni o ka se ka sabati i k'a dɔn k'a fɔ gɔngaso dugu yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya fɔ ka taa bila sikaso marabolo yɛrɛ kɔnɔna na sato in sɔrɔla i k'a dɔn k'a fɔ a musaka a taara jɔ sefawari miliyɔn miliyɔn tan ani kɔnɔntɔn bɔɲɔgɔn a n'a kunkanfɛn na nisɔndiya kɔni o kun bonyana kosɛbɛ gɔngaso dugudenw ma o y'a jira k'a fɔ ko nin ye dɔ faralen ye olu ka ji sanuman minni a kan an bɛ segin ka na an ka sikaso dugu yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ taa dɔnyɛna an b'a jira aw la k'a fɔ dɔnyɛna ale ni sikaso cɛ a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri duuru wɔɔrɔ bɔɲɔgɔn kan min ye san saba bɔɲɔgɔn a bɛ a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja min na tan n'o ye gɔnga n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ dɔnyɛna pɔn a pɔn karila a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ san naani bɔɲɔgɔn bɔ dɔnyɛnakaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni jɔrɔ bɛ ni jama don ni pɔn in a tɔ bɛna kari don o don i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ mankan belebele ani kasara belebele o de kama an yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ chaque pro tv an b'an ka dɛmɛ kɛ min ye ka kunnafoni lakika k'a di jamana maa ɲɛmɔgɔw ma ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka wuli ka taa pɔn in lagɛ min filɛ nin ye dɔnyɛna ani sikaso ni ɲɔgɔn cɛ an b'a yira k'a fɔ pɔn in nafa ka bon kosɛbɛ min ye mobiliba caman olu bɛ na sikaso dugu yɛrɛ kɔnɔna na wa kari caman fana olu bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ kɔdiwari jamana kɔnɔna na pɔn a dagolo walonlen bɛ kosɛbɛ wa fana a kasara i k'a dɔn k'a fɔ maa ma n'a ko a bɛ kɛ don min na a bɛ kɛ kasara cɛjuguba sabula nɛgɛ foyi de tɛ pɔn yɛrɛ fankelen yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ ka kakuru de kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔgɔ ni caman to a kɔnɔna na ka se ka pɔn in lafara i k'a dɔn k'a fɔ a ɲɔgɔnna kasara dan tɛ chaque pro TV ka dɛmɛ ye nin ye ka kunnafoni k'a di jamana maa ɲɛmɔgɔw ma k'a bɛ se ka wulikajɔ sabati walasa ka se ka taa pɔn in ni ka a lajɛ an bɛ taa an ka jamana faaba kɔnɔna na isa kawujimu ale kɔni ye a dabɔ filen kɔrɔ kunu k'a jira k'a fɔ ale sɛbɛkɔrɔ nimisala kosɛbɛ IBK kɛlɛ la ko ni IBK segin fanga na bi bi in na ko ale tɛna kɛlɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'a sen don mankan na kuma tɛ ka IBK yɛrɛ gɛn ka bɔ fanga na i k'a dɔn k'a fɔ ko min kelen nimisa bɛ ale la bi ale isa kawujimu k'o de i k'a dɔn k'a fɔ ale kun wulila ka maaw fara ɲɔgɔn kan n'an k'a ma ko m5 rfp k'a dɔn k'a fɔ fo ka taa maa caman ma ka se ka alhaji ibrahim bubakar keyita ni k'a gɛn ka bɔ fanga na isa kawujimu ko ale kɔni sɛbɛkɔrɔ nimisala bi ala ka dugukolo sanfɛ ko ka sababu kɛ olu ye IBK gɛn ka bɔ fanga na ko min kosɔn ko a laɲini si ma sabati abada ko bi bi in na ko nimisa kelen o kɔni bɛ ale isa kawujimu na wa fana a kɔni ye yafa kun ɲini IBK kanubaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛn fo ka taa bɛn IBK yɛrɛ ma ko nin waati na nimisa kelen bɛ min ale isa kawujimu na bi k'o de ale ye maaw fara ɲɔgɔn ka se ka don tɔn na n'an k'a ma ko m5 rfp ka se ka min ye alhaji ibrahim bubakar keyita ni k'a gɛn ka bɔ fanga na ko nimisa kelen ko jɔnwa la ko bɛ ale isa kawujimu na an bɛ don min na fo bi bi in na an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa gabɔn an b'a jira aw la k'a fɔ min ye kunu gabɔn fanga kɔni i k'a dɔn k'a fɔ a dafirila min tun bɛ fanga kunna o tun ye ali bongo ondimba a ye san tan ani san naani bɔɲɔgɔnko k'o kɛ fanga na a fa n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ umaru bongo ondimba ale ye san bi naani an'a kunkanfɛn k'o kɛ fanga na kunun min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛcɛw sɔrɔsiw a ka garde présidentielle i k'a dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaaba general oligui nguyema ale n'a ka cɛdenw o kɔni ye fanga dafiri ali bongo ondimba bolo ka fanga ni k'a tiɲɛ a bolo k'a jira k'a fɔ olu tɛna jɛn ali bongo ka fanga na tuguni k'a ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la o kɛlen min ye union africaine ani i k'a dɔn k'a fɔ faransi olu ye kudeta ni k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn k'a jira k'a fɔ olu ma jɛn n'a ye abada k'o ye dankari demokarasi fanga na ani bɛɛjɛ fanga na i k'a dɔn k'a fɔ jamana caman kɔnɔna na mali tɛmɛnen kɔfɛ niger burkina lagine tɛmɛnen kɔfɛ min ye kunu kudeta i k'a dɔn k'a fɔ a sɛbɛkɔrɔ kɛra kunu gabɔn dugu yɛrɛ kɔnɔna na libreville k'ali bongo ondimba k'a ka fanga ni k'a dafiri a bolo maa min kun sigila fanga kunna nin waati in na o de general oligui nguema ni ale tun ye i k'a dɔn k'a fɔ ali bongo ale masurunnamaaba ye kosɛbɛ wa fana a ka garde présidentielle fana don ni cɛbaba ko fana a ye kalan caman de kɛ maroc fo ka taa bila yɔrɔ caman na ka se ka sɔrɔsiya i k'a dɔn k'a fɔ ka se ka a lakɔgɔya a nanen a ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen k'o don min ye i k'a dɔn k'a fɔ gabɔn sɔrɔsiya yɛrɛ kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ general Oligui Nguema a bɛ fanga kunna nin waati in na gabɔn jamana kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ halisa an bɛ to gabɔn jamana kɔnɔna na min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛcɛw minnu ye kɔn fanga kɔni dafiri ali bongo ondimba bolo i k'a dɔn k'a fɔ n'a ɲɛmaaya o bɛ general Oligui Nguema bolo i k'a dɔn k'a fɔ o kɔni ye maa wolonfila bɔɲɔgɔn minnu tun ye ali bongo masurunnamɔgɔw ye ka cɔmi kɛ olu la ka jira k'a fɔ k'u ye jamana nafolo ni k'a sɛbɛkɔrɔ dun maa wolonfila in kɔni cɛma min ye i k'a dɔn k'a fɔ ali bongo ondimba ale denkɛ noureddin valentin bongo i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ olu cɛma a jira k'a fɔ maa wolonfila bɔɲɔgɔn ninnu ma i k'a dɔn k'a fɔ u tɛna bɔ gabɔ da fɛ abada wa mana dara o bɛ bila o kan ko sabula mun o ye jamana nafolo caman ni k'a sɛbɛkɔrɔ dun yuruguyurugu ani ka k'a fɔ kojugu caman ni k'o kɛ gabɔn jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ to gabɔn jamana kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ kunu Ali Bongo Ondimba a ka fanga kɔn dafirilen a ye a da mɔ i ka k'a fɔ ka kuma caman fɔ ka wele bila diɲɛmaaba ma i ka k'a fɔ ni n'o i ka k'a fɔ Union africaine fo ka taa bila ONU ma ani a dɛmɛbaaw minnu ye Ali Bongo ba a ka di kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya i ka k'a fɔ a masɔnnabaw farafinna ani farajɛla Ali Bongo Ondimba a kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛ yɔrɔ na bi bi in na ale kɔni kamanagannen don min kɔni bɛ ka kɛ ale ka jamana kɔni kɔnɔna na ale ma sigi n'a ye wa a ma foyi de faamu a la abada a bɛ ka kuma tuma min na a kumana angilɛkan de la walasa maaba caman olu ka se k'a mɛn ale Ali Bongo Ondimba a y'a jira k'a fɔ ko min kɛra kunun k'i ka k'a fɔ ka bala ale yɛrɛ la ko sabula ko jamanadenw de ale sigi fanga na k'o ye fɛn ye min kɔni jɛra ale ye kosɛbɛ nka an mago k'a la ka dɛnɛn sɔrɔ ka na ale ka fanga kɔni dafiri ale bolo ko jɔn wala ale kɔni ma jɛn n'a ye wa fana k'a b'a ɲini a dɛmɛbaaw fɛ farafinna ani farajɛla ONU ani Union africaine o ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa ale ka se ka segin fanga yɛrɛ o kun na. n'an bɔra gabɔn jamana kɔnɔna na an bɛ taa union africaine gun kan min ye kunu union africaine olu ye lajɛ belebele ni k'o kɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔn ma jɛn abada Ali Bongo Ondimba a ka bɔ fanga na minnu ye fanga dabiri Ali Bongo Ondimba bolo k'i ka k'a fɔ k'o ka fanga segin Ali Bongo Ondimba ma k'o ye fɛn olu kɔn olu ka laɲini min ye ka k'a fɔ lameriki fana ale fana ye kudeta ni k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn min ye kɛra gabɔn jamana kɔnɔna na o kɛlen fana don faransi jamana fana ale fana y'a dabɔ fili kɔrɔ k'a jira k'a fɔ olu kɔn ma jɛn ni kudeta ye nka min ye rusi ye olu y'a jira k'a fɔ olu kɔn bɛ ka ko in kɔn lajɛ dɔɔni ni i ka k'a fɔ ni sɔrɔdasilakaw n'o ni jamanakɔnɔdenw ta hakilina kɔn bɛ bɛn olu bɛ sɔn ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma sini fana i ka dɔn k'a fɔ ale kɛra jamana fɔlɔ ye min kɔn bɔra ka déclaration kɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔn b'a fɛ min i ka dɔn k'a fɔ minnu kɔni ye fanga kɔn dafiri n'o ye général Oligui Nguema a n'a ka cɛdenw k'u ka se ka baara kɛ jamanakɔnɔdenw hakili la ani jamanakɔnɔdenw ka hakɛ o ka se ka ɲini ka di olu ma ko i ka k'a fɔ olu kɔn bɛna sigi k'o lagɛ a bɛ kɛ dɔ fɔ sisan nka union africaine ani faransi olu kɔn y'a jira k'a fɔ o ye kudeta in kɔn k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn ko jagoya don i ka k'a fɔ Ali Bongo Ondimba ko a ka segin fanga yɛrɛ kunna gabɔn jamana kɔnɔ ko sabula ko kalata min kɔni kɛra nin kalo in kɔnɔna na ko Ali Bongo k'a ye se sɔrɔ kalataw yɛrɛ o kɛnɛ kan bi bɔgɔfara kan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye Afrique du Sud an b'a jira aw la k'a fɔ kunu min ye i ka dɔn k'a fɔ etazi belebeleba ale kɔni dafirila maaw de kan a kɛra sababu ka maa bi wolonfila ani maa duuru bɔɲɔgɔn k'olu bɔnɛ o ni na olu cɛma min ye i ka dɔn k'a fɔ denmisɛnnin san kelen ale bɛ olu cɛma an b'a jira aw la k'a fɔ ni etazi a kɔni dafirila Afrique du Sud faba kɔnɔna k'a ma ko Johannesburg ale faba ye n'o ye Afrique du Sud faba ye Johannesburg i ka dɔn k'a fɔ etazi belebeleba in a kɔni dafirila ka maa bi wolonfila ani maa duuru bɔɲɔgɔnko olu kɔni dafiri halisa min ye ka dɔn k'a fɔ ɲini kɔni bɛ sen na o y'a jira k'a fɔ ko maa min kɔni bɛ etazi in duguma i ka dɔn k'a fɔ k'a ka ca maa kɛmɛ an'a kunkanfɛn min ye ka dɔn k'a fɔ fangatigilamɔgɔw olu kɔni wulikajɔ kɔni sabati ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka i ka dɔn k'a fɔ su nin kɔni o bɛ ka bɔ a ye waati min na fɔ sisan ka nin nɔ in na min ye ka dɔn k'a fɔ halisa sɛgɛsɛgɛli baara kɔni bɛ ka kɛ mun de kosɔn nin etazi belebeleba in i ka dɔn k'a fɔ a dafirila sabula min ye ka dɔn k'a fɔ a kasaara a dan a ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ wagati min na fɔ sisan min ye maa ɲɛmaaw ye Afrique du Sud maa ɲɛmaaw olu kɔni bɛ ka laseli kɔni kɛ nin waati in na ka wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka kɛ basi karamɔgɔ ye wa minnu kɔni bɛ quartier yɛrɛ kɔnɔna u ka se ka quartier in bila ko sabula minɛ ko yɔrɔ nin i ka dɔn k'a fɔ faratimayɔrɔ don Afrique du Sud dugu yɛrɛ kɔnɔna na maa bi wolonfila ani maa duuru bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u ni na k'a sababu kɛ so dafiri ye n'a kɛra Afrique du Sud jamana kɔnɔna na Johannesburg n'o ye a ka jamana a faba yɛrɛ ye yanni k'a to an ka bi bamanankan kunnafoni ka kuncɛ foli an b'a di an dɛmɛbaaw ma kosɛbɛ mali kɔnɔ ani mali kɔkan a fɔlɔ o de ye an karamɔgɔ ye n'o ye karamɔgɔ dawuda tarawele ka bɔ sirakɔrɔ an b'a fo k'a waleɲumandɔn ani k'a barikada a bɛ ka jamakan in dɛmɛ kosɛbɛ dolo kɛra tɛ ka dolo dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn k'i dakan yɛrɛ la ale fana y'an dɛmɛba ye kosɛbɛ jamakan in kɔnɔ an b'a fo k'a barikada ani k'a waleɲumandɔn an bɛ taa bamakɔ boutique Cheikh Tangara nana fa ka yɔrɔ don an fɛ Bamakɔ suguba kɔnɔna na immeuble ba sen don ni aw sera min ye moto TVS minɛn lakika original ka di aw ma sɔngɔ damatɛmɛ diya la Mali bɛɛ numéro 1 an bɛ taa an fɛ Sikaso autogare la électronique nouvelle génération alimami Tarawele ka yɔrɔ don an fɛ Sikaso ka électronique minɛn gɛrɛgɛrɛ ka di aw ma sɔngɔ damatɛmɛ diya la a ye wuli ka se alimami Tarawele ka yɔrɔ la an fɛ Sikaso autogare kɔnɔna na clé USB ani batterie BK ni batterie blindée a b'o sɔrɔ a bolo sɔngɔ damatɛmɛ diya la bɛɛ ka k'i faso fɛ o ye limaniya dɔ ye aw gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye Cheikh pro tv kun kan sanfɛ o kɛra nin ye an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ